ndikhulupira kuti ndi tsiku la mtengo wapatali pamene tikukhala ndi mgonero woyamba mchaka ichi ya 2023 ndiye tikamva mawu amene mutu wake ndikutchula kuti loose him and let him go masuleni

kuwerenga ndime yoyambira pa 38 kulekeza 44 pamenepo yesu ndi kuzumanso mwa iye yekha anadza kumanda koma panali phanga ndipo mwala unayikidwa pamenepo Yesu ananena chotsani mwala. Marita, mlongo wake wa womwalirayo, ananena ndi iye, Ambuye, adayamba kununkha, pakuti wagona masiku anayi. Yesu ananena naye, Kodi sindinati kwa iwe, kuti ngati ukhulupira udzaona ulemerero wa Mulungu? Pomwepo anachotsa mwala, koma Yesu anakweza maso ake kupenya kumwamba nati, Atate, ndiyamika inu kuti munamva ine. Koma ndadziwa ine kuti mumandimva ine nthawi zonse koma chifukwa cha khamu la anthu ali kuyimirira pozungulira ndinanena ichi kuti akhulupirire kuti inu munandituma ine ndipo mmene adanena izi anafuula ndi mawu akulu Lazaro, tuluka! Ndipo womwalirayo anatuluka womangidwa miyendo ndi manja ndi nsalu zakumanda, ndi nkhope yake inazingidwa ndi mlezo. Yesu ananena nawo, Masuleni iye, ndipo mlekeni amuke. M'masuleni iye, ndipo mulekeni amuke. Tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu, tikuyamikani chifukwa cha mawu amene tawerenga. Tikupempha kuti inu Nkhoswe Mzimu Woyera, pamene tigawana mawuwa, Pitirizani kuchita zimene mumachita nthawi zonse. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Loose him and let him go. Masuleni iye ndipo amuke. Loose him and let him go. Masuleni ndipo mulekeni amuke. Lero tili pano kukondwerera mgonero kapena pasaka wa Ambuye. mgonero umene pa chizungu tiri kuti holy communion umatanthauza kubwera pamodzi ndi kukumbukira zimene ambuye yesu khristu anachita pa mtanda kotero kuti tikamakondwerera mgonero timakondweranso za timati chiyanjano is a fellowship is a communion munjira ina munthu sitingakondwere mgonero pa ife tokha izi zimachokera mu nthawi imene ambuye yesu khristu atachita mgonero womaliza the last supper anawauza ophunzira ake kuti mupitirize kuchita ichi kuti mundikumbukire nkhani imene tawerengayi ndi nkhani ya lazaro amene anaukitsidwa kwa akufa ndipo nkhani imeneyi anthu ambiri timaidziwa koma leroli pamene tili pa chikondwerero cha mgonero ndikufuna tiyang'aneko madera awiri amenewa loose him let him go tiyang'ana mbali ziwiri zokhazi mmasuleni mulekeni amuke ambuye yesu khristu atafika pamanda a lazaro anthu analibe chiyembekezo ndi chifukwa chake mlongo wake wa lazaro marita anafuna kuwaimitsa ambuye kuti ambuye pepani nkhani imene ili pano wagonatu m'manda masiku anayi ndipo akununkha mu njira ina ambuye ife tachilandira ambuye ife tachivomera kuti ichi chipsinjo chatigwera ndithu kufuna kwabwino munali nako koma munangochedwa abale anga okondeka alipo ina amene chaka chino cha 20 23 tachiyamba koma ndizambiri zimene zatitchinga ndipo tikuona kuti pamene tikunka kuyamba mwezi uno wachiwiri wa februwari tikuona kuti zinthu zatithina zosatheka tamba kuzivomereza kuti mwina chaka chino ndi mmene chili kuti mwina chaka chino ndiyenda motere ndifuna ndikuwuzeni kuti kumwamba kukalowerera when heaven intervenes palibe zochedwa kuchedwa sikumakhalako kumwamba kukalowerera ndichifukwa chake ambuye yesu kristu anamkumbutsa malita kuti waiwala ndakamba nawe kuti ukangokhulupirira iweyo uona ulemerero wa mulungu mwina malita anamvapo za ulemerero wa mulungu koma ambuye yesu kristu akumuuza kuti lero sikuti umva koma uona i want to speak to you Despite what you're going through, despite what is against you, despite what people say, you are going to see the glory of God this year. Muona ulemerero wa Mulungu. When heaven intervenes, things change. Kumwamba kukalowera zinthu zimasintha. madokotala amakhala atasainira anthu amakhala atasainira dziko lapansi limakhala litasainira koma kumwamba kukalowerera zonse zimakhala zopanda ntchito inuyo ndifuna ndikuuzeni you are precious before the eyes of god muli amtengo wake amtengo wapatali pamaso pa mulungu lero tikukumbira fellowship chiyanjano ndi ambuye yesu khristu ndipo mukaitenga nkhani imeneyi ya chiyanjanoyi ya fellowship ya mgonero ndi nkhani yaikulu but i want us to focus on those two things lose him let him go ambuye yesu khristu apanga miracle lazaro watuluka yemwe uja amati wagona manda masiku anayi akununkha ambuye yesu khristu adangoyankhula kuti iwe ukakhulupirira uona ulemerero wa mulungu baibulo lifotokoza kuti anthu anangochosa chimwala ndipo ambuye yesu khristu analankhula ngati akulankhula ndi munthu ali moyo kuti lazaro tuluka ndipo lazaro anatuluka now nkhani imene ndifuna ndichite focus ambuye yesu khristu apanga miracle lazaro ali moyo koma pali chinthu chimodzi kuti ngakhale lazaro ali moyo ngakhale lazaro watuluka akuti nsalu zakumanda anali womangidwa ndi nsalu zakumanda miyendo ndi manja ndikufuna pamenepo timvetsetsane ndikufuna pamenepo musapaphonye auzeni anzanu kuti musaphonye uthenga ukuyamba pamenepo miracle ambuye yesu khristu ayimaliza lazaro ali moyo but he says loose him and let him go ndiye tikutenga part yoyamba loose him ambuye yesu khristu wamphamvu zonse wodzutsa lazaro amene anakhala mmanda masiku anayi chinali chosawakanika kumuchita loose kumuchotsa nsalu zakumanda mawu a ambuye yesu khristu akanatha kuchotsa zovala za kumanda ndi kutsala momwemo koma ambuye yesu khristu analola kuti lazaro auke koma ali omangidwa ndi cholinga choti gulu ili lichiteponso kanthu jesus wanted the people to participate in what he was doing amafuna atengepo gawo panali afarisi pomwepo panali otsatira ambuye yesu pompo panali magulu magulu ena anapitirapo kuti akaone kulephera kwa ambuye yesu khristu chifukwa anayamba kale na kuyankhula kuti akuti iyeyo amamasegula maso anthu sakanapanga kuti iyeyu asamwalire zinatheka bwanji okhala nzake kumwalira amapitirapo nyozo kuti akaone ambuye yesu khristu akupanga miracle ndi kukanika pamene ena amapita kulemekeza ambuye koma ambuye yesu khristu amudzutsa lazaro ndi kukalolera kuti lazaroyo akakhale alibe omangidwa manja ndi miyendo ndi cholinga chakuti anthu amene ali apawa nawonso atengepo gawo ndi ambuye yesu khristu tsopano akuti mmasuleni inuyo mmasuleni kuuka wauka koma kumasulidwa uku mmasuleni ndipo lazaro sadzimasula yekha afunika wina amasule tikamakamba kuti chikhirisitu Chikhristu ndi chiyanjano, Chikhristu ndi kuthandizana, Chikhristu ndi kugwira ntchito limodzi. Tikamakomanatu Sunday timati takomana kuti tichite fellowship eh? kuti tipange chiyanjano. Chiyanjano si mbali imodzi, chiyanjano ndi tonse. muja timachitira nthawi zina kuti chidyerano ndikuti wina atenga izi wina atenga izi chiyanjano chidyerano si mbali imodzi ndi tonse ambuye yesu khristu akuti mmasuleni mmasuleni panali anthu pamenepo mwina amene amadumbadumba kusangalala kuti huu koma ambuye yesu khristu achita mirakuli huu lazaro wauka huu glory to jesus haleluya akuti ee mukupanga haleluya koma mmasuleni your haleluya is not enough your praise god is not enough loose him do that haleluya lero ambuye yesu khristu akutuma inu ndi ine pali anthu ena amene anali m'manda pali anthu ena amene anali m'manda ndipo ambuye yesu khristu anawadzutsa koma adakali omangidwa ndipo akutuma inu ndi ine kuti tikawamasule iwe ambuye yesu kristu mbali yayikulu achita kale koma akufuna inu ndi ine tichitepo kanthu lero tabwera ku chechi tasonkhana nkutheka mwina tilandira uthenga ah mbale wakuti ngati simukumona wadwala

ambuye yesu khristu akutipempha kupemphererana wina ndi mnzake koma tikapemphererana tizizondananso munthu akukumana ndi zipsinjo zosiyanasiyana aa ndimakupempherera aa ndima e, kupemphera ndi uko komanso tipite tikamulimbikise mbale usadandaule mulungu ndi wamoyo zisintha chabecho zisintha ndithu usakayike kutiona kokhakuja ku- kumulimbikitsa kokhakuja chimakhala chilimbikiso chimakhala yankho chimakhala machiritso chimakhala kupepusa mavuto amene munthu wasenza ambuye yesu khristu sanalole kuti anthu azingodumphadumpha pa haleluya haleluya haleluya glory to jesus glory to jesus lazarus is alive loose him mmasuleni ndi kumasula my instruction ndiyosavuta kummasula ndikupelera ambuye yesu kristu amaziwa kuti anthu awa ndikati kumasula aziwa kumasula ndi mwina malo momasula azikamanga kumuonjezera zimene timapanga akhristu ena mulungu wabweretsa munthu ku mpingo baibulo limanena kuti palibe amene akhoza kupita kwa ambuye yesu khristu ngati atate samukoka ngati atate samubweretsa kwa ambuye yesu so tikamati tapulumutsidwa ndikuti mulungu watipatula watiyitana ndi timabwera kwa ambuye yesu khristu ndikavomereza ndi tikafika kumeneko imakhala ntchito sopano yainu ndi ine kuti timthandize munthuyo ndi ambuye ambweresa munthu pa mpingo ndiziona kukuuzani inu ndi ine loose him inu ndi ine malo mokamuchita loose naye nkwi nkwi nkwi kummanga kodi lazaro malo mommasula akanakapezeka ena anthu akuyamba kummanganso malo kuti anamangidwa manja ndi miyendo ayamba kummanga pa mimba zinakathandiza loose him loose him ndipo anthu awa anauzidwa kuti amasule amayenera kuzindikira kuti amuzusa ndi ambuye yesu khristu si iwowa iwowa kungomasula panalibe kuti azichita matama kumati ife tapanga zaka tikumasula ndi kusiyana inuyo mwa- mwamzusa si inu inu ndongomasula koma tiliponso ena ambuye akatipasa chisomo ndi timazitenga ngati kuti ife ndiye tili pena pake sopano

kuti pitani kalalike atapita kumene kuja zimachitika zimiracle zosiyanasiyana anabwerako ndi chisangalalo kuwafotokozera ambuye yesu kristu o ambuye ngakhale ziwanda zimatigwadira ambuye yesu kristu akuti "Eh, ndinaona ngakhale satana akugwa ngati mphezi kuwatsimikizira kuti ndali gogoda ngati satana uja amakugwadirani amagwada chifukwa choti anaona ineyo si inu koma ine haleluya ineyo ndi inu mulungu akutituma kuti tikamasule koma amene wadzutsa lazaro si inu ndi ine ndi mulungu ife ntchito yathu ndi kumasula nsalu zamaliro wawa nthawi zina tu mulungu amakhala ngati watiyiwala chifukwa choti sitikumva mukumbukire za uchenjezo fanizo lija la matalete wina anapatsidwa ndalama yochuluka khumi wina kaya 5 wina 1 anapatsa zosiyanasiyana koma uja amene analandira khobiri limodzi akunena kuti anayiderera ndiye anangoikwirira mwini ndalama pobwera sanapange nayo business sanapange sanawine china chilichonse anzake aja anachita business anawina koma iye anangoifukula la aka kobiri kanu aka mwandiona ngati ine kuti u- nde mukandipatse kakobiri ena mwapatsa zambiri baibulo likufotokoza kuti ananena kuti okay mlande zimene ali nazo mpatseni uja amene ali ndi zambiri komanso pomaliza amati kamponye kamponyeni kung'anjo kamponyeni azikakukuta mano juwa mazauta aononga anthu ndi mbewu yachabe anangoizulapo so nthawi zina chifukwa choti chimene mulungu atituma kuti tamasuleni ife tangokhala manja ali lende chonchi sitikupanga china chilichonse mulungu a- amasiya kutituma ife nkumadabwa kuti koma "Ah, ambuye ndipatseni ntchito ambuye nde akutuma bwanji pamene zimene akutuma kale sunapange kusakhulupirika leroli ndifuna ineyo ndi inu tizikangalika tizikhuzidwa ndi mavuto a anzathu sore siokwanira pemphero palokha silokwanira ngakhale baibulo limanena kuti chikhulupiriro chopanda ntchito ndi chakufa chikhulupiriro chathu chizikhala backed up chiziphatikizidwa ndi kuchita action

ndi chimene Ambuye akutituma kuti tipange christianity is a call to service christianity is a call to duty ndi maitanidwe og- ogwira ntchito sikungokhala ayi ambuye yesu anauza anthu awa loose him mmasuleni sikuti mwangobwera kuzangoonerera kuno palibe zonerera pano ntchito yatsalayo ndi inuyo nthawi yanu tsopano kuti mukata mukammasule haleluya tipite ku gawo la chiwiri let him go Mulekeni amuke. Let him go. Ambuye Yesu akunena kuti mukatha kummasula musiyeni azipita haleluya musiyeni yekha azipita tsopano takamba poyamba za ife akhristu amene mulungu akutituma kuti tikagwire ntchito yomasula pano tikuyang'ana uyo omasulidwayo tsopano tikufuna titembenukire kwa uyo omasulidwayo lazaloyo poyamba timakamba anthu amene anthandiza kummasula kumchosa za kumanda koma sopano tikufuna tikambe za uyu lazaro omasulidwayo akuti iweyo azako akumasula pita akuti tikusiye umuke kutanthauza kuti omasulidwayunso ali ndi udindo chifukwa ambuye yesu khristu sakunena kuti oke akumasula e akunyamule a palibe zonyamulana palibe zonyamulana pali akhristu ena athandizidwa ndithu auzidwa njira aongoleredwa alalikiridwa aphunzisidwa koma afuna nyamulidwe afuna nyamulidwe nde akhristu otero amalemera amanyamulidwa ndi mwana mwana akakula atha kuthyola msana kuti uzingonyamulabe imafika nthawi ndiponso olonyamulidwa ana otangonenepa kuti ayayaya olayodana kuti andikunyamule monga mmene ali achikulire kuti tabwerani ndikunyamuleni akana ngekazondiabwereka patala ndiabwereka alipo akhristu ena afuna kunyamulidwa

tilipo akhristu otero tinamasulidwa bwinobwino koma tangokhala pamanda kudikira atinyamule iya tisapatsane ntchito dala iya Tisapa- chifukwa uyeyu lazaro anakati adzomilira kuti aya iye ndifuna ndinyamulire nanenso ambuye yesu kristu afuna akadzutsa enawo aziyang'ana uyo pamene enawo afuna akadzutsidwe uyu kwake kwatha wadzuka wamasulidwa aziyenda n'chifukwa chake ambuye yesu khristu mwambiri amati akamchiritsa munthu amati yalula mphasa yako uzipita palibe akunyamulire haleluya akuti mphasayo ndi yako umagona muja pachifukwa sumadziwa kuyenda pano wamba kuyenda uinyamule mphasayo palibe palibe zoti akunyamulirenso inyamule uzipita ndiye ukakhale pompo nonono kungokhala ngati kuti basi kuti akunyamule ngati udakali mwakale ndiye chokuchirisira ndi chani machiritso ntchito yake ndi chani ngati akunyamuleso ndi mkeka wako ndimo akhristu ena choncho ndi munthu ukamangokhala malo amodzi malo amodzi

kukhala malo amodzi akuti lazaro takumasulani ee nyamukani palibe zokwezana njinga nyamukani wakabaza palibe pano munyamuke muzipita timafuna moyo moyo tumezoyendani tsopano uyuyuyu anakati akhale pomwepo olo maloto ake akanakhala kumanda muzingolota zakumanda mukakhala pamanda umalotatu kumene uli mudzayese mpite kosaka mudzangolota zinthu zimene mumaziona kosaka choncho mudzapite umalota zimene waona kapena zimene waganiza ndeu yake nakhala pamanda maloto ake bwenzi ali apamanda analibe future pakanakhala no ambition za business palibe pamanda za sukulu palibe pamanda bwenzi akungolota lvi yakazizi chabe chakumanda basi that is what happens when we are lazy creatures lazy christians no ambition kungokhala basi a ine basi if- ifetu basi bola mbuye bola mbuye chani sikuzichepesatu kumeneko eya have ambition to say oh my god chaka chino ngati nali apo ndifuna ambuye mundikweze ndifike and zimachitika izo pamene iwenso ukutengapo gawo samangokunyamula ndikukuika pamene ambuye ah kuina kutengapo gawo kuyenera kutengapo gawo kuchoka pa manda uku kukutanthauzanso kusintha zinthu zambirimbiri kusintha zinthu zambirimbiri zikhoza kukhala kuti inuyo pamenepo chinakubweresani chinakupezekesani kumeneko ndi anthu amene mumayenda nawo let him go asiye enawa amene anakubweresa pamandawa let him go akumuza lazaro kuti zaimfa ayiwale apite tilipo anthu ena ambuye anatipulumusa timamwa mwachabe mowa kumwa koma lero tikafasa tikali ndi wakuluma tikali mmene ndi mauchicheo nkhani zikakhale zaku ndiye mu- muli pamanda pambayi change your speech change your language change your language you are a new christian now you are a new creation change your language change the people you associate with Change the ways that you use to, to work. Change your behavior. Christianity requires departure from the old place to another new place. Lazaro anayenera kuchoka pamene amakhala pamanda ndi kukapezeka pamalo atsopano osati kukhala pomwepo aa ah, ah. akhale wamoyo koma wonunkha kumanda wamoyo koma wonunkha kumanda ambuye yesu khristu pamgonero umene tikukondwerera lero akutiitana tonsefe tigwirane manja tilumikizane ena pakati pathupa akufunika kumasulidwa ena pakati pathupa akufunika anyamuke zili ndinu ndine lero kupanga chisankho kulola yesu khristu ine pamene nakhazikika poipa paja aa ndinyamukepo ndikutenga ndikutenga mtunda wina zili ndinu ndine lero kupanga chisankho kuti pena paliponse ambuye pamene mungandiwonese pakusoweka wina kumasulidwa ndigwira ntchito yanu ine ndakonzeka kaya ena sakutumikira koma ine ndakonzeka kukutumikirani ndi mtima wanga wonse it is my belief ndi chikhulupiriro changa kuti ambuye yesu khristu akubweretsa uthengawu poona zinthu zimene zatizungulira pakati pathu poona zinthu zimene tili nazo ndipo ambuye akufuna kuti tinyamuke ngati amodzi tinyamuke ngati banja limodzi chiyanjano chimenechi chitibweretse pamodzi ndi kunyamuka kusiya zinthu zina zimene zinali zosakondweretsa ndi kupita chitsogolo pamene tikupitiriza chikondwerero chimenechi ambuye amene amadziwa kudalisa adalise chifukwa chakumvesera kwanu komanso adalise chifukwa chakutengapo gawo pakuchita chisankho